n bɛ se ka dɔɔnin fɔ parce que anw sigilen tora a na fɔ an ɲɛna ko sini ko polisiw bɛna aw labɔ deux heures du matin an bɛɛ jɔrɔla bon ni ala bɛ ko min na ko tɛ tiɲɛ quoi bon ala y'a kɛ u nana se tɛ mɔgɔ ye u nana an labɔ an ma mankan kɛ an ma foyi parce que an y'an ka ko di ala ma ala de ma gosi an tora o de dɛ ne muso ni n denw ani n dɔgɔninw k'an ka to yan diɲɛ k'an ye min kɛra n na u b'a dɔn u y'an tɔɔrɔ an ka tiɲɛ kan an fana tora yen jusqu'à ce que ayiwa an tora tribunal tora senna fo ka na ɔ kunun ka na jaabi bɔ k'an gaɲena ɔ an ko o la sa an ka an bɛ don mɔgɔ k'an ye an tun bɛ kɛnɛ ma ala y'an nana ɔ an donna o de la bon an bɛ ka minɛnw ta ka don mais su in na de inshallah n'ala n'a kira sɔnna an bɛ yɛlɛma an ka so kɔnɔ ne bɛ se ka ɲininkali min k'e la sisan naamu ko in daminɛ ni sisan cɛ bamakɔkaw bɛɛ y'a mɛn kuma cayara kosɛbɛ famille jarasubala bagadaji k'a fɔ mɔgɔ kɛmɛ fila ani dɔɔni o de gɛnna ka bɔ so kɔnɔ mɔgɔ fila ɲɔgɔnna fɛ yala i bɛ se ka kuma in tiɲɛtigiya an ye k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ kɛmɛ fila de bɔ jama in b'o bɔ minnu gɛnna ka bɔ so kɔnɔ u y'an gɛn ka bɔ mɔgɔ kɛmɛ fila in kɔ mais ko ka du kɛ bail ye anw k'an ma ban bail ko ma mais n'i bɛ bail kɛ kɔni programme dɔ de b'i bolo ɔ an t'o de la u ye marifa ni fɛnw ta an kama an na b'o la an hakili la k'u bɛna delili kɛ an bɔ kɔ ka na u nana an wele tribunal la donc ni ko sera tribunal la delili t'o la bon ɲarelakaw kumana turekaw kuma k'a f'u ma kuma u kumana dɛ mais u yɛrɛ de ko k'u bɛ taa dossier nɔfɛ ka na segin bɛ k'a kan olu dun ko ayiwa ni dossier sera tribunal la kaban a taara k'olu bolo dan parce que u y'a ɲɔgɔnna fɛn fɛn ye n'u y'a dossier minɛ ka an tɛ bɛn ko la an bɛ segin ka taa yen u bɛ segin ka taa yen an b'a mɔgɔw ko kuma n'a ma bɛn a la yan nɔ mais n'a kuma sera olu ma olu se ka dossier d'an ma ɔ an b'o taa ni ka segin na y'a mɛn ɔ n nana kɛ kɔsa in na

ya bon an an b'o sigi de la k'an bɛɛ kelen jaa olu fɛɛrɛ de b'olu kɔnɔ an ma programme d'a ma biɲɛ ba ye a bɛna an gɛn ka bɔ du kɔnɔ an ko ko anw bɛ min kalama bail ko kɔni na dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ bɛn mais anw minnu ye faw ye aw y'anw gɛn ka bɔ a la anw kɔrɔkɛdenw de y'anw wele mais an kɔrɔmuso kɔrɔba ka complicité de don parce que an ka du furadama dɔgɔnin bɛ kɔrɔ bɛɛ hali n'a ta tɛ tiɲɛ mais kɔfɛ de a b'a fɔ ɲɔgɔn an b'o sigi de la wa an kɔrɔmuso ye cɛ ka bɔ a la kɔrɔ an n'a a denw bila ɛ an taali min kɛra tribunal yɛrɛ hali an kɔrɔmuso tɔgɔ ma papiye ale dɔgɔkɛ den de o de o de o de y'an wele ka ko bɛɛ d'o ma n'ale tun t'a la n'a bila anw y'o tɛ an tɛ taa tɛmɛ la an b'a fɔ awa mais n'an y'a sira lajɛ bonya min bɛ yen an tun bɛ se k'a fɔ n ko muso da tɛ du du kɔnɔ mais an tugura a kɔ espérant k'a bɛ tiɲɛ fɔ n'o tɛ ni kɔrɔkɛ bɛ du kɛ bayi ne hakili la programme de ye programme de ye du kɔnɔ mɔgɔw la mais anw nana mun ye u ye plan kɛ du kɔnɔ ka tila ka ba ye a k'a ka devis kɛ mais n'a fɔra ko e bɛ jarasumala kɛ 272 millions o tɛ du feerelen wa olu sara cogo de olu minnu filɛ hali olu mɔden olu t'a wari sara ka ban an ko nin ye programme de mais an ma sigi ka kuma ne yɛrɛ bayi min y'a kɛ sini ye bala de ne y'a wele siɲɛ a nana n sɔrɔ n ka so kɔnɔ siɲɛ fila a ko a bɛ taa ka na ni bayi ye a bɛ na ni programme ye hali bi an bɛ yɔrɔ min na bi a ka programme ma na ne b'a fɛ ka min dɔn sisan duko yɛrɛ la mankan caya kun ye mun de ye sisan i ye bayiko fɔ an y'o faamu mais yɔrɔ y'a fɔ k'a fɔ minnu bɛ du kɔnɔ aw de ka ca ɔ minnu fana ko k'olu bɛ du feere du bila bayi la sisan miliyɔn kɛmɛ fila ni dɔɔni dalilu jumɛn b'olu bolo papiye jumɛn b'olu bolo o tuma olu de ta ye du ye ka tɛmɛ aw kan wa ne b'a fɛ k'o yɔrɔ de fɔ. awa i kɔrɔkɛ denw ta bɛ se ka kɛ du ye ka tɛmɛ e kan kɔrɔkɛ minnu u bɛ fa ni ba la olu bɛ an kɔrɔkɛ kɔrɔkɛ wa bon an tɛ fa ni ba la mais faw kɔni o ye kelen ye u b'a dɔn u b'a fɔ cogo min na fɔlɔfɔlɔ dutigiya a bɛna di ɲɛmɔgɔ na e banna min dalen b'i kan i b'a d'o ma ɔ bon kabini

ɔ kiri tigɛna ni kan jumɛn sisan du papiye bɛɛ lajɛlen de kɛra aw tɔgɔ ye wa ou bien aw bɛɛ de jɛra ou bien a b'a cogo kɔrɔ de la wa tribunal ye kiri tigɛ ni cogo jumɛn ye sa ɔ tribunal ye kiri tigɛ min ye ne m'a dɔn mais a bɛ ne dɔgɔnin ni denw de wolo bon u mana fɛn diya fɔlɔ kuma na

an tun bɛ nin laɲini ɔ sisan a fɔra aw ka don aw ta ye du ye wa a bɛ cogo di k'an bɛ don an ta de ye du ye kɛ ɔ sisan aw bɔlen kalo fila kɔnɔ maliden caman bɛ yen aw hinɛ ye minnu minɛ a ye makari y'u minɛ jamana in faamaw caman y'a mɛn bamakɔ turelakaw fana u sera a ma kuma yɛrɛ la ɔ welekan jumɛn b'aw bolo hali olu ko fana an ye kɔrɔfɔ dɔ fɔ an k'an sinsin o yɔrɔnin kan

fɛn bɛ kɛ min ka jugu nin bɛɛ o bi na an ka laɲini ka folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin malidenw ma parce que nin kuma in mɛnna fan bɛɛ fɛ awɔ wa bɛɛ y'an supporté bɛɛ kɛra an fɛ bɛɛ ye dugawu k'an ye ɔ ala y'o de dugawu bakadajikaw y'an dɛmɛ wa bana ka sisan

hali bi an bɛ ala fo ka ala barika da ala ka se ka fanga di anw bɛɛ lajɛlen ma halisa an ka se ka sigi du kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ balimaya kɔnɔ ya kɔnɔ bɛn kɔnɔna la vraiment an yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan nisɔndiyalen don kojugu halisa an balimaw t'an cɛla yan nɔ an hakili b'u la sisan sisan an b'a ɲini ala fɛ kɔnɔnajɛlenya yɛrɛ la ala ka anw n'olu tin n'an kanu na don ɲɔgɔn na i n'a fɔ anw faw n'an mansaw y'a kɛ cogo min na balimaya ni bonya ni sinjiya kɔnɔna la o de ye n ka kuma ye k'a ɲɛfɔ i ye fɔlɔ ɔ yala an tun ye ɲininkali dɔ kɛ maakɔrɔ yɛrɛ la n'i y'a sɔrɔ an bɛ se ka jaabi dɔ fana di mɔgɔ minnu bɛ naaniw bɛ ɲɔgɔn na n'u murutilen tun don an bɛ se k'a dɔn bi ni u dusukun fagara wa kiri in tigɛlen kɔfɛ laɲini jumɛn b'u bolo bɔn alhamdulilayi kabini kiri in donna fo sisan bɔn tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ min filɛ nin ye kabini kiri fɔlɔ in kɛra komini de la ka na balimaya yɛrɛ kanu kama ne b'u ɲini nin walasa n yɛrɛ ka se ka dɔw

anw mɔkɛw an faw an bɛɛ de bɛ so kɔnɔ yan epi logeli yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ an ni ninnu bɛɛ ye kelen ye fa kelen ba kelen anw ni sitanɛ nana adamadenw bɛ nkalon tigɛ bi ye nkalon ye n t'a dɔn kun min na mɔgɔ bɛ nkalon tigɛ e tɛ se ka na i jɔ ne da la diɲɛ mɔgɔ de bɛ k'an ɲininka bɛ na kuma in lamɛn ka wolo mɔgɔw ɲɛna ka mɔ u ɲɛna kow kɛr'i kɔ i t'olu yɛrɛ ɲɛdɔn olu dɔw ma lakali i ɲɛ na n'i ko k'i b'i da don o la ka tila ka nkalon tigɛ o la i yɛrɛ kan ka tigɛ i yɛrɛ la nka an n'u bɛɛ ye kelen min yɛrɛ y'an wele komi u b'a fɔ arajo la k'an n'u tɛ kelen ye an bɛ yɛlɛ de o min yɛrɛ y'an wele n'o ye salifu ye n'o tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ fɛn na o tɔgɔ dalen don ne fa de la ne yɛrɛ fa de la a balimamuso fa kelen ba kelen o tɔgɔ dalen don ne ba de la n'olu sigi arajo la k'an ti kelen an t'u dɔn an yɛrɛ ta dun nana cogo min na bɔn o ye ko kuma de ye o ti jaabi o vraiment aw bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ san joli an bɛ ɲɔgɔn kan san ko tɛ o barajuru kelen tonso kelen o ti san ko ye ɔ mais i bɛ se ka du yɛrɛ historique fɔ an ye dɔɔnin wa bɔn du historique tɛ dɔwɛrɛ o c'est-à-dire an bɛɛ de ye an ye jagokɛlaw de ye i n'a fɔ an masaw bɛ cogo min na ne y'a bɛ fɔ jarasubala juradu de fɛ mɛ au fil et à mesure ni kow bɛ taa i b'a sɔrɔ dɔ bɛ dɔ bila dɔ bɛ to a cogo la n'a sɔrɔ a bɛ n'i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko i bɛna bagadaji bi ko jarasubala i bɛ jarasubala dɔ da la mɛ mɔgɔw b'u bolo ɲɛsin yan jarasubala de ma ko taa yen parce que o de dɔnnen don ni jarasubala tɔw ye n'a sɔrɔ a bɛ faamu anw masaw ye kow kɛ bamakɔ yan ni cɛkɔrɔbaw bɛ yan minnu si bɛ san bi kɔnɔntɔn ni kɔ la u b'a ɲɛ dɔn u tun bɛ kabakow kɛ yan n'u ka dɔnniw ye du in dɔnna n'o de ye anw yɛrɛ wolofaw ye kabakow kɛ yan fo k'a fɔ mali arajo la u ye furasi dɔ kɛ furasi labanba min kɛra an ka bulonda la a si ɲɛna la ka kabakow k'a la fo k'a annonce mali arajo la ko jarasubalakaw ye tulonkɛ min ɲɔgɔn kɛ u ka da la an b'a ɲini a tulonkɛ ɲɔgɔn kana k'u fɛ wa ɲɔgɔn kana kɛ bamakɔ parce que dɔnkotigiw don ko kɛra kulu n'i ye mɔgɔw ɲininka anw de mɔkɛw n'u ka mɔgɔ sara olu de tun bɛ sunsun bere d'u ma k'a latagama f'u seyɔrɔ olu tun tɛ su ta ka tagama u bɛ su latagama de dɔnni tun b'anw ka du de kɔnɔ mɛ ni yɛlɛmaw nana c'est-à-dire mɔgɔw ka ko kɛcogo diinɛ ko ni fɛnw na a bɛ fɛn dɔ bila ka sɔrɔ nafa b'a la o manaw b'an na ne fɔ n'o o ko o bɛ nafa ɲa bɛɛ a b'a ɲa jamana ye n'a sɔrɔ a bɛ fɔ sa du in tɛ i n'a fɔ dɔ nana dɔ ka minɛ na non non non fa kelen ba kelen du in ye furu du ye

c'est-à-dire anw fɛ yen bi kabako ye min ye an balimaw bɛ yen nɔ u bɔra duw kɔnɔna la a bɛ san bi saba san bi naani u ye musow furu ka denw sɔrɔ mɔdenw yɛrɛ bɛ dɔw furu mɛ hali sini n'u ka denkundiw bɛ kɛ denkundi bɛna k'anw ka du in de kɔnɔ yan jarasubala n'u denw ka denkundiw bɛ kɛ a bɛna kɛ yan wa a tɛ kun i la i k'i ka laya faga i yɛrɛ ka du kɔnɔ depuis an ka du bisimila i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali n'i tɛ mali la i ka laya fɛnw a bɛ na a bɛ faga an ka du kɔnɔna la yan n'a sɔrɔ i y'a faamu wa i bɛ faransi i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ka dumuni a bɛ kɛ jarasubala yan nɔ de ka tɔgɔ de bila ka taa di i ma sagaw bɛ faga yan nɔ n'i mago b'i ka sogo la i kɔni bɛ na a kan bɛ tigɛ hali n'i bɛ tila k'a kuturu ta ka taa n'a ye i ka kaman kelen kɔni o bɛ bɔ a la k'o don daga kɔnɔ bɛɛ b'o dun

anw yɛrɛ ka ca kuma dɔ la ne yɛrɛ min sigilen filɛ denmisɛnnin dɔ min na sisan ne bɛ komi n mɔdenw ka ca u la an bɛ mɔdenya tulonkɛ ni fɛnw kɛ n yɛrɛ b'a fɔ dɔ ma n ko nin yɛrɛ tɔgɔba ye hali t'i mɔden dɔ ma n ko n'an cayara ten ta toujours o yɔrɔ la an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma fiye walahi ne bɛ kuma la ninnu juguya kisɛ kelen tɛ ne la parce que n b'a dɔn sitanɛ ser'u la u filila et puis ni nata nana adamaden ɲɛ ti foyi la o fɛn in kɔ n y'a sɔrɔ a ye fɔ c'est à dire anw ni ninnu ye fɛn suguya kelenw de ye quoi bon k'a fɔ ko kiri wɛrɛ bɛ kɛ nin kɔfɛ anw yɛrɛ ka laɲini tɛ olu ye c'est à dire kiri mana kɛ cogo o cogo dɔ wɛrɛ kɛra nin kɔfɛ a tora nin na o kiri kɔni ka kɛ dɔrɔn anw ni ninnu ye de kelen ye k'a fɔ k'anw ye se sɔrɔ ko k'a fɔ ko kiri dira anw ma hali ninnu t'a la walayi anw t'u wele ka n'anw ni ninnu ye kiri n'a sɔrɔ bɛ mɛ fɛn dɔ de bɛ yen n'o de fɛ o de b'a to u ti ka kiri in dabila parce que u ka kumakanw na an ye min mɛn u yɛrɛ ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ u ko k'anw bɛ ka laɲini min kɛ duko la ko avantage b'olu kan anw bɛ k'a laɲini ko patrimoine don k'an bɛɛ jɛ don n'a kɛra an bɛɛ jɛ ye olu ta b'a la olu bɛ don a kɔnɔ mais olu bɛ k'a laɲini k'olu ta don k'anw ta tɛ n'a kɛr'o fɛnɛ u da ka don olu la anw bɛ taa bon ni hakilina bɛ adamaden min na i bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman di an n'u ma vraiment an kɔni bɛ min fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna nin na ani kirikɛlaw i n'a fɔ i ye min fɔ c'est an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'an n'u toujours bɛ kuma hakili de parce que hakili ɲuman bɛ yɔrɔ o yɔrɔ baara ɲuman de bɛ kɛ yen fɛn dɔw bɛ yen n'a nana a ka ta k'a lajɛ ko in bɛ cogo di nin ko in bɛ cogo di nin ko in bɛ cogo di fɛn caman bɛ taa di di di di kiri kɔnɔna la sadi n'i y'a la n'a nacogo sadi ko bɛ taa fiye cogo min na fini de don bari hadamaden dɔ bɛ yen e viye a bɛ na kuma i fɛ walayi jugu don a bɛ k'i ɲɛna k'i ka sagi don kalifa la ka sɔrɔ a ka laɲini y'o de ye k'i ka ka fɛɛrɛ i denw vraiment tu ni faama ninnu an bɛ min f'u ye dɔrɔn vraiment olu bɛ baara ninnu bɛɛ kɛ k'a kɛ ni hakilisigi ye ne ye fili don kuma ye u ka hakili to k'a kɛ hakilisigi ye basigi kɔnɔna la bɛnw bɛ na cogo la cogo min na kelenyaw bɛ na cogo la cogo min na vraiment o de y'anw ka laɲini ye puis an bɛ bɛɛ fo ko mana kɛ cogo o cogo ala b'a yɛrɛ sago la tuma dɔ la a b'i layɛlɛ tuma dɔ la a b'i lakasi tuma dɔ la adamaden yɛrɛ i kelen tagamatɔ i sen bɛ talon kabakurun na i ɲɛji bɛ bɔ a bɛ tigɛ kuma tɛ ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ fɛn na janw bɛ da adamadenw ɲɛ k'u hakili yɛlɛma vraiment an bɛ dugawu kɛ ala ka kiman da ni dugu bɛɛ lajɛlen ma n'an faamaw bɛɛ lajɛlen ma sɔli ala na bayi ko kuma min bɛ sen na n'o yɛrɛ kɛra sababu ye ɲuguɲugu ka ɲagaɲagaw bayi ko in a bɛ cogo di bɔn bayiko in kabini a daminɛra sadiri bayiko in walayi vie ne sigi filɛ in sigiyɔrɔ min na ne bɛ dugawu de kɛ ala ka den bɔ jirafɛn na n bɛ se ka nafolo sɔrɔ k'an ka du in jɔ amina o de ye n ka dugawu ye mais ka na ni bayiko in yɛrɛ y'anw fɛ yen sadiri nata sugu dɔw ni ko dɔw cɛw b'anw na yan nɔ o kelen bɛ se ka so in jɔ cɛw bɛ yan olu bɛ yan olu bɛ yen ala ka hinɛ dɔ la o y'an kɔrɔkɛ kɔrɔba ye o fatura a tɛ kalo dama dama o yɛrɛ de nana ko yan'a ka ko kɛ tan n'o ko bɛ yen mun n'a t'a fɔ an ye an k'a kɛ yan'aw k'an nege k'an yɛrɛ diɲɛ la n'o bɛ an kɔrɔkɛ kɔrɔba ye sa k'a jira fɔlɔ ala ka hinɛ a la bɛɛ b'a dɔn o ye wari de ka ban mɔgɔ min ye dɔ jɔ so la ka ban yɔrɔ a ko ni wari di o parce que so fan dɔw jɔra ka ban tuma dɔ la n'o nana revendication na sisan a ye papier jugu de a bɛ ta a bɛ ta min kali ye anw de bɛ jɔ a kɔrɔ parce que an balimaw an tɛ se k'u to degun na bayi tugu bolo k'a fɔ k'anw fana k'an sigi k'a lajɛ ko u bali k'u sɔrɔ anw bɛ kɛ kɔtɛrɛ ye k'a kunbɛn wari min minɛna bayi la dɔ dira aw ma wa aw ɲɛ cogo di foyi

k'anw kisi faamaw ni fantanw tɔɔrɔ ma ka n'an yɛrɛkun tɔɔrɔ ma sɔli ala nabi ne b'a fɛn min ye yɛrɛtɔgɔ la halisa an bɛ i tɔgɔ ni jamu se k'o fɔ depuis ko in daminɛna an ni e bɛ ɲɔgɔn fɛ a ko kan don fɔlɔ min na n'an nana sɔrɔ mɔgɔw bɛ kɛnɛ kan an y'a ye k'a fɔ baraji bɛɛ bɔra

o sen tɛ surafana na dɛ o bɛ kilo seegin bɔ kabato bɛɛ b'o kɛ turuturu yɔrɔ kɔni o ye bɛn ka kow bɛɛ kɛ ni kɔɲɔw kɛra an b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni hɛrɛw kɛra sayaw kɛra i t'a dɔn ko saya bɛ bonna kelen na i t'a dɔn an b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa ban anw ma farali ye du in kɔnɔ koyi anw ye bɛn de sɔrɔ halisa anw b'o bɛn de kan an burankɛ bɔra ka kuma min f'i ɲɛna ale de bɛ diɲɛmɔgɔya la bi min banna ala ka hinɛ a la n'o ye madu jarasuba a y'a ka saya a bɛn a y'a ka dugutigiya kɛ hɛrɛ la bi min turu a turu bɛ min fana na bɛɛ n'i ka turu de don ni denw ko ko o tɛ kɛ o bɛ kɛ dɛ bɛɛ n'i ka waati de don k'a b'a an don ni sisan cɛ a ma tiɲɛni k'an ɲɛna o mɛ ni ala y'a ka turu se a bɛ d'a ma a k'a kɛ mɛ bayiko in filɛ nin ye denmisɛnninw wariko nana adamadenw ye sisan diɲɛ labana ye wariko don adamadenw ne yɛrɛ kɔni bɛ dugawu de kɛ wari min n'ala b'a diya ni sita ne b'a nɔfɛ ala kana a diya ni jugumanba ye ee an bɛ dugawu de kɛ koyi silamɛw fɛ halisa ka lakisi min d'u ma denmisɛnnin minnu y'a kɛ halisa ala ka hakili ɲuman ala k'a d'i ma ne ni mɔgɔkɛ de bɔra kuma na sisan u ye min fɔ tɔ tɛ kuma na ne b'a dafa dɔrɔn de base tan taara kuma na walayi halisa ala ka hakili ɲuman di denmisɛnnin ninnu ma an bɛ dugawu de kɛ an kɔni nisɔndiyara dɛ base mɔgɔ mɔgɔ n'i tɛ nin ko ɲɛdɔn i b'a fɔ k'ala ka ji suma k'a fura ye k'ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ye tiɲɛ dɛmɛ ni ala ye tiɲɛ d'i ma fana i fana bɛ to ala kɔ k'i da minnu ta ye dusukasi i bɛ ala deli ala k'olu fana ji suma k'u kan u bɛ yɔrɔ min na bi u fana bɛ degun de la parce que juma na an muso dama an fana bɛ taa juma de la an bɛ seli yen an n'u bɛɛ bɛ aranje kelen na juma na misiriba kɔkɛ kale a ye dugawu kɛ ko an sigiɲɔgɔn minnu tun bɛ degun na ko alihamudulilayi ji suma kɛra a fura ye a diyara bɛɛ ye parce que bɛɛ y'a dɔn mais u dama dama minnu sigilen don u kun ma se ka wuli ka kɔrɔta o b'a yira degun b'u kan degun belebeleba b'u kan cɛw n'u tɛ ɲɔgɔn ye mɛ anw ni musow bɛ ɲɔgɔn ye juma o juma u ma juma bila yɔrɔ nin ko ye ko min kɛra nimisa ye o kɛra nimisa belebeleba ye halisa an bɛ dugawu de kɛ ala ka ji suma k'a fura madamu jara

an tɛ fɛ kɔrɔnfɛ kɛlɛ b'an da la mali kɔnɔ yan an tɛ fɛ an yɛrɛdamaw fana ka bila ɲɔgɔn na dugukolo nɔfɛ an bɛɛ bɛ taa keredi min b'an kun ɲɛnama tɛ saya b'an kan su a b'an kan tile an bɛ mun dugukolo kɛlɛ kɛ an tɛ fɛ ka dugukolo kɛlɛ kɛ faamaw kɔni an bɛ welewele de da u ma u ka se ka nin dɔ ye u k'a sigi u bɛ ko o ko la u k'u kɔ dilan san'u ka sa base nin bɛ bɛɛ da la madame jara yɔrɔ muso minnu bɛ sigida la yan an b'a dɔn ko muso ka hinɛ ka bon kosɛbɛ aw bɔlen kɛnɛ ma ka na se bi ma k'a daminɛ bagadaji yan ka se quartier wɛrɛw ma yala muso wɛrɛw nana jigiya kumaw fɔ aw ɲɛna minnu tora kɔnɔ wa alhamdulilayi rabil alamin an bɛ ala barika da n'ala ye hɛrɛ k'i ye i yɛrɛ bɛ ala barika da muso minnu kun dara an kan a bɛɛ ye minnu bɛ ɲɛli kɛ a bɛɛ y'o ye bamakɔkaw walahi ɲuman bɛ bamakɔ yan dɛ hinɛ bɛ bamakɔ yan muso minnu y'u kunda anw kan juguman ma fɔ anw ye wa anw tɛ ala deli mɔgɔ o mɔgɔ bɛna juguman fɔ anw ɲɛna ala kana anw ni ɲɛ da ɲɔgɔn kan parce que anw bɛ degun min kɔnɔ an bɛ lajarabi degun kɔnɔna la mɛ ala ye minnu kunda an kan silamɛ ladiri minnu dusukun jɛlen ee n ko nin ye dusukun jɛlenya ko de ye sa degun ko de ye nin balow donna anw kan fɛn bɛɛ donna anw anw m'a ɲini dɔw bɛ se ka na tɔni jɔ mobili la fimɛ la k'a jigin a tigi tɛ jɔ a bɛ taa o kɛra ala ɲɛna ala ɲɛ bɛ ko bɛɛ la balimaya ale tɛ sɔn ale tigɛli ma mɔgɔ o mɔgɔ i ko k'i b'a tigɛ e de bɛ to a wolo fɛ halisa an bɛ dugawu de k'u ye ala ka nin ko b'u ko la ka nafolo d'u bɛɛ ma fini kow dun komi aw bɛ kɛnɛ ma yala dɔw nana finiw di aw ma seli finiw o kɛra wa aa bɔn mɔgɔw nana ni fini finiw ye ka na d'an ma ani sangew ka na d'an ma an bɛ ɲarew fo an bɛ turew fo an bɛ silamɛw bɛɛ fo dɔw nana ni dumuni ye hali seri hali ji hali buwasɔn nɔnɔw bɛɛ nana d'an ma bɛɛ y'i seko k'anw ye wa mɔgɔw bɛ tagama anw da la su ni tile i b'a fɔ ko sanga de b'an ka so wa bi kɔni anw bɛ nisɔndiya kɔnɔ ko bi o kelen de b'an anw bɛ bamakɔkaw fo mɛ an t'a ɲini ala an jugu ala ka nin s'u ma anw t'a fɛ nin ɲɔgɔn yɛrɛ ka kɛ bagadaji yan bagadaji kelen tɛ dɛ mali fan bɛɛ an t'a fɛ nin ka kɛ yan bilen awɔ aw ye kalo fila min kɛ kɛnɛ ma yala aw y'aw yɛrɛ ye cogo di a waati kalo fila kɔnɔ a kalo fila in sigili a ye leson dɔ de d'an ma nin ye leson dɔ de d'an ma walayi an bɛ ka taa mɔgɔ la parce que ni ala bɛ hɛrɛ k'i ye a bɛ kobaw k'i ye a bɛ nisɔndiyaw k'i ye n'a nana degun d'i ma n'i nisɔndiyara kɔnɔ o ko bɛ kɛ hɛrɛ min ye dan t'o la o an b'o hɛrɛ de ta a ma fosi bɔ an na an ka silamɛya awɔ a ma fɛn b'o la an bɛ taa misiri la an bɛ fɛn bɛɛ kɛ wa an ma maloya n'a tɔɔrɔ fana parce que tɔɔrɔ min don bɛɛ ye nin mɛn diɲɛ bɛɛ ye nin mɛn anw ma maloya dɛ an y'a di ala ma wa ala kelen de y'an nafa anw ye nin duko in daminɛ ni kuranɛ de ye a laban n'o kuranɛ de ye kunun aw ni mɔgɔ min tɛ kuranɛ dɔn i k'a ɲini k'a dɔn barika bɛ kuranɛ la minnu y'a dilan olu bɛɛ sara bi a ka ca ni n t'a dan yɛrɛ fɔ mɛ halisa o tɔ minnu b'an bolo barika b'olu la an b'an nafa o la anw fufafu fana b'u nafa a la kuranɛ de y'anw ka kɛlɛ kɛ kumakan laban na e ye furumuso ye yan yɔrɔ a ka kan ka san caman bɔ san san mugan ni saba san mugan ni saba o san mugan ni saba in kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ni mɔgɔ yɛrɛ tun bɛ ɲɔgɔn minɛ cogo min awɔ i bɛ se k'o dɔ fɔ an ye wa n bɛ se ka dɔɔnin f'o la komi n nana f'i n nana sɔrɔ n kɔrɔmuso kɔrɔbaw de bɛ guwa kuma daminɛ na n y'o f'i ɲɛna n bɛ kuma min na k'a kɛ kuma de man nɔgɔn dɔw ma n'o tɛ mɔgɔw b'a n'a kɛra olu ɲɛna olu ka kɔrɔ ni ne ye dɔgɔnin don mɛ n nana sɔrɔ da bɛ buramusow de bolo n kɔrɔmusow bolo anw n'olu yɛrɛ ye turuturu kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a turuturu kɛ k'an ka todagaw k'u turuturu kɛ anw ka kini min bɛ tobi seli la a bɛ kulo bi duuru malo de bɛ tobi kulo bi duuru malo de bɛ tobi anw fɛ seli la anw ka seli ka di kojugu anw ka cɛw de bɛ ɲɔgɔn kɔ ka taa misiri la bɛɛ b'u taatɔla ye n'u nana fana u bɛna sigi nin da kelen in de la ka baji siri ka bafulu bɔ k'u ka nin tobili in dun ka sɔrɔ bɛɛ bɛ sɔrɔ ka t'i ka so anw b'o de la mɛ alhamdulila rabilalamina i ma den dɔ wolo b'i ta dɛ an b'an buramuso an kɔrɔmuso kɔrɔbaw fo barisa anw ye fitini ye olu den dɔw ka kɔrɔ ne yɛrɛ mɛ olu musow y'anw bolo bɔ ga la ne tɛ ga la ka ca ni san tan ye bɔra ga la yɔrɔ ni mɔgɔ min ye ne ye i tɛ se k'a fɔ ko ne bɔra ga la o mɛ ne kɔrɔmusow denw ye anw bɔ ga la anw buramuso min bɛ a bɛ mɔgɔ bi saba ni duuru bɔ nin gɛlɛya min kɛra anw na fo ka se bi ma olu de bɛ ga la an ye an b'u fo de k'u waleɲuman dɔn an buramuso fitiniw n'o fana y'an buramuso fitiniw ye u bɛ mɔgɔ bi saba ni duuru bɔ anw tɛ fosi kɛ ni saya b'an kan u b'a tobili kɛ u bɛ ɲɔgɔn wele u bɛ tobili kɛ u b'a fɛn bɛɛ kɛ hali sisan bɛ nin gɛlɛya in na minnu bɛ baara la baara bɛɛ jɔra u bɛɛ bɛ na an b'u fo yɛrɛ kɔni anw ye furu ɲuman sɔrɔ olu fana y'a sɔrɔ ala ka barika d'u la furumuso min bɛ jarasuba la furumuso ka ca dɛ anw kɔrɔbalenw ka ca anw buramuso fitininw yɛrɛ bɛ bi saba ni duuru yɔrɔ dan t'o la kɔrɔbalenw bɛ joli kɔrɔbalenw aa u bɛ u bɛ sɔn ka mugan bɔ o bɛɛ de tun bɛ kɛnɛma o bɛɛ de tun bɛ kɛnɛma n'u denw n'u cɛw u bɛ kɛnɛma n'o tɛ anw bɛ kɛnɛmana la soko tɛ alihamudulilayi ne yɛrɛ furula ka na den dɔw sɔrɔ yan u tɛ bɛrɛ bɔ u ye kalan kɛ olu ye tɛrɛn fila de jɔ k'u ɲɔgɔn na barika de b'o kɛ

k'an denw fana fo k'an buramusow fo ka denmisɛnninw ani maakɔrɔba nin kinda fɛn fɛn y'anw dɛmɛ nin ko la ala ko ko ni mɔgɔ degunna ko n'i y'a dɛmɛ k'ali n'i m'a fo ko baraji to ale ma mɛ mɔgɔ n'a ye ɲuman k'i ye i b'a fo o fana bɛ a ja golo fɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ ɲuman kɛ an kɔni bɛ foli kɛ dɛ ne bɛ welewele lase bɛɛ de ma quartier mɔgɔ bɛɛ ma min y'a mɛn min m'a mɛn bɛɛ ka baraji bɛ ala bolo nin girinya bɛ ala bolo ala de bɛ nin sara dɔn i ni ce

fana ma lamɔ musokɔrɔba minnu bɛ anw fana ɲɛ n'o y'an buranmuso ye kini bɛ sigi ni min ta ye tigɛdɛgɛ ye o fɔlɔ bɛ k'a la ni min ta ye naji ye o bɛ k'a kan ni min ta ye nabulu ye a bɛ k'a kan bɛɛ bolo bɛ don a kan

ne yɛrɛ kɔni nin ko yɛrɛ de ye dabaliya min bɛ ne na halisa n sigilen bɛ n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min du in maakɔrɔw tun ye jɔni ni jɔni ye o waati o wagati jɔni tun ye dutigi ye dutigi dutigi yɛrɛ yɛrɛ o fana y'ale madu kelen in de ye an y'a sɔrɔ u tulomasama de tun ta ye du ye an y'a sɔrɔ tulomasama in ne m'a ye ɲɛ la dɛ n y'a ka lakali de n tɛ m'a ye ɲɛ la o tɔgɔ tun ye di o tɔgɔ tun ye ko ba sirili jara jara ba sirili jara ba sirili jara jara n y'a tɔgɔ mɛn n ɲɛ m'a ye n ye denkɛ in de sɔrɔ yan ale de tun y'an bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye n'a y'a bila yɔrɔ min na bɛɛ b'a ta yen fo ka na se a dɔgɔnin ma ne yɛrɛ furukɛ fa n donna yan k'a sɔrɔ hakili ɲagami ɲagami b'a la o ma kɛ mɔgɔ kelen o fana tun ka kɔrɔ ni tɔw bɛɛ ye ka da madu tɔgɔ in ayiwa madu in kɔni nana dɔgɔninw bɛɛ sara a joona a madu in saya sera a yɛrɛ fana ma ka na papiye ko fɔ an ɲɛ na o ma kɛ an yɛrɛ sigilen tɛ ni papiye ko ye an t'a dɔn ko papiye ko bɛna wuli du kɔnɔ labanna in na ale denkɛ min ye denkɛ filanan ye o fana fatulen o ka tile bi naani duuru dugusagwɛ papiye de yera a ka kɛsu kɔnɔ k'a ko k'ale de fa ta ye a bɛna du kɛ bayi ye anw nimɔgɔkɛ ye nin de ye nin ma ban bayi ma a y'a fɔ ko bɛɛ de ka papiye ka na bɛɛ bolo de bɛ d'a kan bayi bɛ sɔrɔ ka kɛ cɛkɔrɔba fatulen in denkɛ ko ko o de tɛ kɛ ko nin tɛ papiye siɲɛ ko ni nin ye papiye siɲɛ k'o kɔrɔ ko nin ye dangadenw ye nin ko ko mun na k'olu fa ta ye du ye nin bɛɛ bɔra ko kalan ka taa ɲɛ Dame dɛ. Eh, k'aw fa ta ye du ye. K'o ma sɔn k'aw fa ta tɛ nin du ye. K'aw fa ta tɛ nin du ye. K'olu fa ta ye du ye. U tora ɲɔgɔn dalaminɛ la ten sa. Sisan ko bayi bɛna kɛ. Bayitigi fana welela k'a ka na ni papiye ye. Nin n'a dɔgɔw bɛɛ k'u bolo da. Hali den min bɛ kɔrɔ n'i b'i yɛrɛ kalama i kan ka y'a jɛ la. A ma sɔn o ma. Ba- eh, U ka nana k'u bɛna u ka so. An bɔra sugujɔ la an fana bɛɛ ye feerekɛla de ye. n nana ka bɛn selifana ma n ye selifana seli u ka musokɔrɔba bɛ a ka kɔrɔ ni du bɛɛ a ɲɛnama bɛ yen hali sisan a bɛ yen n y'a ye olu ka mɔgɔw y'u k'u ka minɛnw bɛɛ cɛ cɛ ka fɛn ma fɔ anw ɲɛna ne ye selifana seli n nana an fo a ka so kɔnɔ n ye n sigi ne ko bakɔrɔ an b'a wele ko bakɔrɔ n ko nin dun ye ko kura ye so kɔnɔ bi dɛ du fan dɔ bɛ minɛn cɛ la aw ma fɛn fɔ an tɔw ɲɛna n ko ba ko mun de bɛ yen a ko ee kana kana pɛrɛse jɛnɛba e cɛ min dalen b'o kan min fana dalen b'o kan du in b'o cogoya de la ne ko hali ni du b'o cogoya la aw ye k'a ka minɛnw cɛ ka bɔ o tuma an b'a kɛ cogo di k'a bɛ ɲɛnabɔ an sigilen b'o ɲɛnabɔli de la dɛ nin bɔra lahan siratigɛ yɔrɔ a nana sɔrɔ u yɛrɛ n'u ka tɔli sanfɛ u bɛ k'an kɔrɔ kan a ko kɔmuso kan'a kɛ n y'a fɔ aw ye nka aw kana mɔgɔ si kana a ka yɔrɔ waraka i ye yɔrɔ waraka a ko ka muso k'a ma bɛn a ko k'a bɛn an ye moriw wele turu moriw welela ka nin du in i bɛ tila ka don du in kɔnɔ k'a fa jama la sankanso min bɛ yen k'a sanfɛla fa fo dunda ka na kuranɛ kalan ko ni mɔgɔ o mɔgɔ e de ye janfa kɛ nin so ko in na k'ala kan'o kɔ barika ala kan'o ɲɛ ɲa ala k'o kɔ halaki karamɔgɔkɛ jɔlen bɛ ka eh, fɛn ɲɛsin a ma ko ee a fɔ musokɔrɔba ye k'i ye kumaba fɔ dɛ i ye kuma min fɔ a bɛ yen o de ye du in ninnu kɔrɔmuso kɔrɔba ye a bɛ yen o k'i ye kumaba fɔ ko kuranɛ man ɲi dɛ k'i y'a fɔ a y'a bolo kɔrɔta a ko k'i y'a fɔ a ko siɲɛ saba alimami b'a ɲininka ko baasi tɛ k'a ye fatiya an bɛɛ jɛra an ye faransɛ mɔgɔ sɔrɔ an ye sɔ tobi ka sagaw faga bɛɛ ye dumuni kɛ ale ka nin kalikan ye kɔsa fɛ an nana mɛn arajo la k'a y'o danga min don k'ale b'o don a balimakɛ denw kama dɛ ale y'o de ɲɛsin anw anw n'an kɔw ma i y'a mɛn dɛ bilahi a y'a fɔ n'aw taara a bɛ yen o wa i ye danga min don n m'a ka sɔ dun n m'a ka sogo ɲimi wa n ye danga min don nka n kun tɛ n balimakɛw denw ma dɛ nka n kun bɛ aw de n'aw kɔ ma anw fana ko n'ala sɔnna ma e y'o ŋaniya juguya min sigi ala k'a yɛlɛma k'a sigi i balimakɛ denw kan yen kɔrɔ ni dɔgɔdenw de don mɛ u si tɛ si tɛ fa la i y'a ye u bɛ ba kɔnɔ a si bɛɛ n'a ba de sisan ale fana n'a kɔrɔkɛ de don mɛ a kɔrɔkɛ in hali o tɔgɔ min sigi kɛra jalati a m'a fɔ papiye la a ko k'ale de ta ye du ye dɔ dun ɲɛfiɲɛ minɛ e ɲɛ o tɔgɔ t'a la o den tɔgɔ t'a la o nalomaw bɛɛ farala ale kan sisan sa ka na anw kɛlɛ ale wolowolo kɔrɔkɛw bɛ yen a wolowolo kɔrɔkɛw don wa o bɛɛ sara ani muso kelen de y'u wolo cɛ kelen de y'u wolo ah mɛ mɛ o tɔgɔ tɛ papiye la dɛ k'ale de ta ye turu salifu salifu fa o de ye kɔkɔ madu ta o de ko k'ale ta ye du ye sisan ne ko k'i ta ye du ye e i mɔgɔ i ma hali i wolo kɔrɔkɛ i m'o tɔgɔ k'a la i ko i kelen don n'i y'o bila i ka kɛsu kɔnɔ saya ye e sɔrɔ o bɛ i ka kɛsu kɔnɔ tile bi naani don a denw de ye nin papiye ta ka taa kopi kopiw kɛ sa ka musoman bɛ yɔrɔ yɔrɔ la ka kelen kelen di bɛɛ ma ne yɛrɛ sigilen b'u ye u bɛ bɔ balaki sise ka yɔrɔ in fɛ ne kɔni na gan ninnu bɛ to ka tɛmɛ ni papiye jɛman dɔ mili de ko jaa ka y'a don ba tuma min na ne nana ne ye seli fana sigi tuguni ka n to sun na don n ye n da dugu ma n kɔrɔmuso bɛ yen o nana ko e ko jɛnɛba k'e dalen de don ne ko ɔn k'i tɛ wuli ko convocation nana dɛ ko i ta ye kelen ye nin ta ye kelen ye nin dankan ta ye kelen ye min ni min kumana kuma la sisan k'o fana ta ye ko n yɛrɛ ta filɛ n bolo ne ko convocation wa ɔ ko n ka taa nin filɛ k'o b'a ɲɛfɔ n ye ne bɔra n taara nin sɔrɔ n ye foli dɔ n ko tila in k'a kɛra cogo di a ko e t'i lafiya a ko min yɛrɛ nana papiye di yan ne yɛrɛ eh, kuma min poze o kun sisan o yɛrɛ sigilen bɛ yɛrɛ yɛrɛ la yɛrɛ ma ne ye n ta minɛ ne bɔ ne denkɛ bɛ yen o nana ko ma ko yala a bɛ mun de ye kuma caman na ne ko aa n nana papiye di yan de ko n welelen don eh, komini de la k'i a di yan i tɛ taa yɔrɔ si ne de bɛ t'i ka kuma jaabi o y'a sɔrɔ n ka